I ndiaidh bheith ag gig ach sílim go bhfuil achan duine atá ag éisteacht leis seo ar an bhád chéarna mar go bhfuil muid post Féile na Gealaí. So go fóill beo beathach faoi láthair. Tá mé anseo mar is gnách le mo chomhghleacaithe, le mo chuid cairde, tá mé anseo ar dtús báire le Áine Weir. Áine, cad é mar atá tú?
Maith go maith ach tá mé tuirseach go maith sílim go bhfuil an triúr againn díreach mar an gcéanna ar maidin so tuigim do chás, tuigim dóigh go bhfuil tú mothú.

Um, yeah, ok, ach ní raibh hot Gael summer riamh agamsa. I don't know. Ní Ah. go fóill. Bhí Yeah. sé lukewarm i gcónaí. Ní ach, leis an eh, dearcadh sin.
No. No, bíonn sé lukewarm i gcónaí in fairness, ach eh, ní raibh sé riamh ag fiuchadh. No. Um, But yeah. Níl fhios agam céard é fhéin ach I, I think bhfuil like mallacht ar an hata sin or something. I think APK a bhí sa can, mo cheann anyways, APK nuair a appearann sé sin eh, an hata sin suas i mo shaol, bíonn mé severely single. So it's like,

just severely single chomh fada is an hata sin i mo shaol which is. Níl aon rud níos teo ná duine ag obair orthu féin so sin an fáth b'fhéidir nuair atá tú ag caitheamh an hot Gael summer Work in progress. do do gcorp ghné tú féin do you know? Agus deireann you know deireann Pauline i gcónaí gurb é hot Gael summer gur gur meon inchinne é sin. It's just áit é go bhfuil tusa i d'inchinn. Níl sé faoi cé mhéad duine a bhfuil tú ag gabháil leis nó cibé rud mar sin. It's go mothaíonn tusa muiníneach, sexy, réidh don saol, like just cuir tú fhéin amach ansin.

níl fhios agam cineál I think I like chaill mé le píosa agus bhí mé like dul amach le duine and then it came back in my life agus just went severely single arís agus that's happened three times. Faoi So níl mé ag thrí. rá go, you know. I think it's just ar mo cheann tá an dul. So basically just ceannóidh mé ceann eile. Mm. Yeah, Ní raibh mí-ádh ar bith agamsa go dtí seo. Oi, oi.
See you dirty dog. Hey! Post Féile na Gealaí. So i ndáiríre bhí muid ag caint faoi Féile na Gealaí agus an vibe a bhí ann agus an craic a bhí ar siúl ar fad ann agus ach anois I think gur faigheann muid amach gur mar gheall gurb é cineál ceann de na chéad féilte mór i saol na Gaeilge don samhradh Festival Blues is a real like, just tagann sé isteach chomh, chomh gasta. Um, I know then, like, tá tú just ar an mbus sin ar ais, eh, ó Ráth Chairn go Baile Átha Cliath ar an Domhnach. An bus a' carr just nach dtagann. Um, go bhfuil sibh ar fad a' suí thart being like, oh my God, shit, tá an é déanta agam. But, um, I think caithfidh muid cineál recovery tips a chur le chéile do daoine atá ar an bhealach ar ais ó Ráth Chairn, um, just go bhfuil a fhios acu then. Go háirithe mar gheall go mbeidh Féile na Gealaí ar siúl deich bliana i mbliain seo chugainn. So beidh sé in Whoop whoop. beidh sé crazy i mbliain seo chugainn. So I think caithfidh muid anois caithfidh muid an caithfidh muid an contingency plan a chur le chéile faoi láthair just a bhfuil a fhios againn céard é a dhéanamh. Em céard a cheapann sibh? Like an chéad rud go gcaithfidh duine éigin a dhéanamh i ndiaidh Féile na Gealaí?
Bhuel, caithfidh muid smaoineamh air seo in ord, in ord den lá nuair atá tú fágáil Féile na Gealaí. Yeah. So, sílim an chéad rud ná, déan iarracht gan an iomarca trealamh campála a bheith leat, mar níl rud ar bith níos measa ná ag éirí luath Dé Domhnaigh, caithfidh tú an áit a fhágáil agus ag déanamh iarracht na do phuball a chur aisteach sa mhála, déanamh iarracht fáil réidh le do chanaí, just tá sé ag, bíonn tú chomh tuirseach is de ghnáth bíonn sé ag cur fearthainne, is just an rud is measa é ag iompar an luggage uilig chuig an carr, so pacáil go héadtrom más féidir leat mar ní mothú deas é sin maidin Dé Domhnaigh.
Yeah, 'cause I think bhí tusa, bíonn sibhse an-ullmhaithe le haghaidh féiltí an t-am ar fad anyway, like achan uile am a théann muidinne go Electric Picnic it's like go bhfuil cistin beag glachta libh Yeah. do achan uile, agus achan uile suíochán, achan uile cuisneoir, achan uile rud gur féidir We've leat got a chur isteach snacks and air. Yeah. condoms. L- Literally fucking aon rud gur féidir leat a chur isteach i mála tá sé libh ag Féile na Gealaí, nó ag Electric Picnic. I know, I'm my own worst enemy mar tagann sé chuig an lá deireanach agus tá sé chomh doiligh mar tá puball an-mhór againn agus bíonn tú ag troid leis an puball ag iarraidh é a chur isteach ar ais sa mhála. Ach an rud a fuair mise agus is game changer iomlán é agus seo rud iontach d'achan duine a fháil ná ceann de na trolleys. Oh Thig leat yeah. iad a fháil i Dunnes nó I think B&Q, cuireann tú achan rud isteach sa trolley agus ansin ní gá duit ach é a tharraingt leat, tá sé cosúil le wagon beag. Sé sin totally Electric Picnic ach like tá an Féile na Gealaí like tá an parking ansin like Bheadh ionadh ort, like. bheadh ionadh ort an méid trips go mbíonn ormsa a dhéanamh chuig an gcarr. Beidh an trolley liomsa i mbliana.
James tá an gear bag leis. Yeah. yeah. One fell swoop agus tá sé i mbun sin agus dhomsa would be má tá like obviously beidh tú ag tosaí go luath ar an Satharn is rudaí. So le bhéis tú like thart ar 5-6 nuair a thosaíos like rudaí suas arís má bhíonn tú istigh i do champa agus breathnaíonn tú agus feicfidh tú like ok níl níl níl na rudaí seo ag teastáil uaim chaithfinnse iad sa gcarr ar an Satharn yes and then níl tá níos lú le tógáil Dé Domhnaigh. cliste yeah.
sin rud a dhéanfadh mise but like bíonn just na bare bones a'msa i gcónaí anyway so.
Yeah, sílim go gcuireann daoine rudaí ar fáil duit, James, nuair a landálann tusa ag an bhféile.
Hey. King James. It's the, it's the crack tax, you know. The crack tax, listen, má dhearn crack. Luaigh tusa faoin turas abhaile Hugh ach sílim gur rud an-tábhachtach é seo gan a bheith leat féin. Oh yeah. Agus is botún a rinne mise an chéad bhliain é sin ná thiomáin mé abhaile liom fhéin. Bhí orm stopadh an oiread sin mar nach raibh duine ar bith agam kind of le mé a choinneáil spreagtha don tiomáint. Bhí mé just chomh huaigneach, bhí na blues really do mo bhualadh like so an chéad bhliain eile chuaigh mé abhaile le James agus just bhí sé go hiomlán difriúil. Bhí mé, bhuel, bhí muid brónach fós agus pissed off ach níl sé chomh holc muna bhfuil tú leat fhéin so ná bí leat fhéin ag dul abhaile. No, definitely.
no cos bhí like an dóigh a bhfaighimse síos go Féile na Gealaí de ghnáth is ag fáil an bus a mbíonn eagraithe ag an chlub agus like bíonn craic ar dóigh ar an bus síos achan duine ag caint le chéile spórt agus spraoi all buzz whatever agus ansin ar an Domhnach achan uile bliain is tá ar nós céile dá like go bhfuil orainn dul you know ag deireadh like turas scoile agus bhí oraibh ar fad fágáil cos bhí rud achan duine chomh brónach agus chomh like you like you know it's just like oh caithimid dul ar ais anois like an fíorshaol like cén fáth cén fáth muise go gcaithfidh mé seo a dhéanamh. Go háirid nuair nach dtagann an bus cos bhí bhí bliain nó dhó agus níor tháinig an bus go dtí like like rinne an an tiománaí bus dearmad orainn ehm bhí like muid ansin agus bhí sé like hey it's a haon a chlog is níl an bus anseo go fóill agus chuir sé scairt ar ar an tiománaí agus dúirt sé oh so an gcaithfidh mé teacht ar ais Agus bhí siad like. Shuigh siad just like ar thaobh an bhóthair like please, what for?
Please, please. Because bhí an lá sin bhí sé chomh te, bhí an lá sin chomh, well actually bhí sin ar an drochuair fosta cos bhí an sun cream ar fad istigh ag achan duine agus tá achan duine just ag luí amuigh ar an pháirc. Bhí like come on like. Sin rud go ndéanann tusa go minic. Bímse i gcónaí imithe luath agus sílim go bhfuil sé iontach go luath an lá go bhfuil tú ag fágáil féile. So fiú Electric Picnic d'fhág muidne sílim ag leath i ndiaidh a hocht ar maidin ionas nach mbeadh an trácht go holc dúinne. Fanann Hugh i gcónaí cúpla like deirim slán leat i do phuball is téann tusa ar ais a chodladh and then bímse sa bhaile like shower faighte agam i mo leabaidh is bíonn Hugh kind of like ah tá muid just ag fágáil anois. Agus i gcónaí bíonn tú stuck ar an Yeah. mbóthar, ar an mó- ar an mótarbhealach abhaile. Like, so is sílimsa gur rookie mistake mór é sin gan dul luath ar maidin. But bíonn an craic go maith sa phuball. Come on, come on. Ó, I bet go mbíonn. Á, James Ó Flaithearta. Yeah, yeah, yeah.
Ach I mean, bhí sé chomh holc bliain amháin go raibh tú stoptha go hiomlán ar an mótarbhealach, léim tú amach as do charr le agallamh a chur ar dhaoine mar nach raibh rud ar bith eile le déanamh agat. Bhí sé á, bhí an lá sin fucking craiceáilte. Sin i ndiaidh teacht ar ais as EP dhá bhliain ó shin agus bhí mé like ag obair thar an deireadh seachtaine agus cibé rud a tharla ar an mótarbhealach, bhí literally an trácht iomlán stoptha ar feadh like uair b'fhéidir níl níl cuimhne agam cé chomh fada but bhí sé chomh te fosta so like bhí sé really dainséarach so then thosaigh mé ag siúl timpeall ar an mótarbhealach leis an microphone agus an camera being like hey w- tuigim bhfuil tú ag iarraidh labhairt le labhairt liomsa faoin umm faoi na coinníollacha atá ar ar an mótarbhealach faoi láthair umm listen is iriseoir mé what can I say. An sibhse an sórt daoine a ghlacann lá saor i ndiaidh féile? No.
Oh yeah, oh yeah, absolutely. Yeah. G- d- I ndiaidh EP cinnte. I suppose caithfidh tú é a ghlacadh i ndiaidh EP 'cause tú um, Go mór Go- dúró. yeah, mar go bhfuil tú ar an bhealach abhaile. Ach an nglacfá an Mháirt chomh maith.
No. Yeah. Achan bhliain deirim God, I wish go raibh mé i ndiaidh an lá seo a ghlacadh saor ón obair. Ach tagann tú chuige agus deireann tú, ó ní fiú é a ghlacadh anseo, tá sé a dhíobháil orm am éigin eile. Yeah. No, tá Annual leave róthábhachtach dhá thógáil ar lá a bhfuil tú ag déanamh physical damage dhuit féin ar an deireadh seachtaine. I think má tá, I think go b'in fulaingt a chaithfeas tú a dhéanamh má tá tú ag goil thú féin a chur thríd deireadh seachtaine mar sin. I think what's that, tá tú, like na festivals is ghuire, tá tú, you're borrowing happiness uaidh lá éicint agus that's going to be an Luan agus an Máirt agus Yeah. Is sin just an chaoi atá an saol agus sin rud eicínt a chaithfeas tú a thóigeáil on board go bhfuil tú ag goil ag fulaingt an an lá sin agus ceann de na laethanta is measa sa mbliain é agus an Luan théis Féile na Gealaí rud céanna agus Domhnach but you know it's something you just gotta do Yep. agus um, yeah, caithfidh tú an annual leave sin a choinneáil le haghaidh you know, saoire deas a thóigeáil at some stage eh, sa- sa- eh, sa mbliain that's my thinking of it. Sea, tá meon agatsa de like beagnach is caithfidh tú pionós a chur ort féin is dul ar ais ag an obair mar gheall ar go raibh an oiread sin craic agat. Yeah. Seo an méid atá tuillte agat anois ná lá miserable like míshona. Níl mise den mheon sin ar chor ar bith, mise like tabhair aire do d'aigne, is i ndiaidh deireadh seachtaine mór a bheith agat, ní raibh mórán codladh agat, tá seo a dhíobháil ort, lig do scíth anois, like bíonn saoire a dhíobháil ort i ndiaidh saoire. Le féile, sílim. No, as in fuck mise ag ól twenty cans i ngarraí ag codladh ar an talamh. Ní raibh a fhios a'm céard a bhí mé ag dul isteach ann. So, like, seod an seod an pionós a chaithfeas tú a chur ort is go back go reality. Cad diabhal pionós? Cad diabhal pionós í ann? No, because I think má tá tú ag glacadh lá saoire ar an Máirt, you're just prolonging the depression go dtí an Chéadaoin. Yeah, tá, tá, yeah, tá fírinne ansin. Ní hé go ndéanaim é, ach i gcónaí smaoiním faoi a dhéanamh, you know? No. Temptation.
No.
Caithfidh tú dul isteach sa fear head-first and hit it head on before it hits you. Sin an, you know. Céard a dhéanann sibhse, so, like, tráthnóna Dé Domhnaigh nuair a thagann sibhse ar ais ó Fhéile na Gealaí, cén dóigh a n-ullmhaíonn sibh don chéad lá eile? An, bhfuil sibhse go maith, like, Cuir na héadaí sa níochán láithreach, ag fáil cithfholcadh, fáil take-away, b'fhéidir éadaí úra ar an leabaidh. An ndéanann sibh na céimeanna uilig ionns go dtig libh mothú giota beag níos fearr ar maidin Dé Luain? Bhuel, an chéad rud a dhéanas tú ná dul ag an siopa roimh a ghabhas tú ar an mbóthar nó ag an mbus nó tada agus fáil chuile liquid atá a'd in ann.

Everyday is school day.
Agus téann tú ag goil ag fáil like buidéal mór millteach uisce. And I tell you what the game changer is agus ní bheidh go leor daoine sásta because this has a bad rep le go leor daoine eile. Oh But god. má fhaigheann tú protein milk it's

Oh my God.
So yeah. And you start off leis sin because ní bheadh tada níos measa dá dtosódh tú le Lucozade Sport and then go to Powerade and then go go bainne because then that would be like blue flavoured milk tá tú ag cinneadh tosaí leis an bainne. Yeah.
Céard é do order óna

Ehm so faigheann tú breakfast roll ansin agus ansin is tú ag teacht ar ais then b'fhéidir giota beag tae, b'fhéidir buidéal uisce, b'fhéidir ehm you know couple of chocolate le tú a choinneáil beo just le dul abhaile basically and then chomh luath is a landálaim sa teach tá mé just like spra like sprawled ar an tolg like níl mé ag déanamh aon rud takeaway ordaithe like níl mé ag dul aon áit don chuid eile den lá It's kind of then ag míniú do mo chuid housemates céard atá i gceist le Féile na Gealaí arís and being like no seo saol na Gaeilge yes tá mé actually chomh scriosta seo like bhí seo craiceáilte. Mar shílfeá right mar nach n-ólann Hugh nach mbeadh an dehydration agus an tuirse ag cur isteach air ach má tá aithne agat ar Hugh ní fheiceann tú riamh é ag ól buidéal uisce so bheadh tusa chomh dehydrated le duine ar bith eile ag an fhéile go raibh ag ól. Bíonn tú fhéin I'd say díreach mar an gcéanna go mbíonn ort like hydration tablet nó rud éigin a bheith agat Dé Domhnaigh because ní fheicim riamh thú. Ní ólann tú aon uisce.
Tá mé ag gáirí because tá an ceart agat. Sin an fáth that I'm like like so correctly called out le haghaidh seo. Eh tá mé róghnóthach ag damhsa agus ag caint le daoine Ná agus bíonn do bhéal cosúil le sandpaper faoi dheireadh na hoíche. Aye aye.
Aye labhraitear ar aon bean a phóg sé riamh. Bíonn a bhéal go dtí.
Sorry? Gabh mo leithscéal? Ní raibh aon complaints fúmsa go fóill, I don't think. Ní cheapaim. But, no, listen, like, tá muid just róghnóthach ag damhsa. B'fhéidir sin an rud, cos níl mé ag ól, like, ní bhím ag ól, ní, ní bhíonn aon eh, liquids ag dul isteach ar chor ar bith, cos I'm just like, ah yeah, no, níl, níl mé ag ól so tá mé alright. So then I'm just walking around dry. So tá tú mothú beagnach tinneas póit because sin leath den tinneas póit ná an mothú sin de oh god tá uisce de dhíobháil orm tá mé chomh tuirseach Yeah. tá mo chorp ag screadaíl fá choinne uisce.
An tuirseacht fosta though sin an rud Mhm. like cos bíonn tú I know go bhfuil muid amach go bhfuil like eh, you know, oh like bíonn tú muscailte go dtí or you know bíonn póit ort you know tú ag ól but it's because tá tú also muscailte go dtí like whadding cúig a chlog ar maidin or cibé rud agus ag éirí agus an but do chorp go fóill ag iarraidh éirí like ag a naoi nó cibé rud so. tá mise ag tabhairt faoi deara go bhfuil sé díreach chomh dian ar an gcorp dhul amach gan a bheith ag ól tá mé á dhéanamh le déanaí agus see bíonn tú fós i do dhúiseacht go dtí an am go bhfuil achan duine atá ólta ag dul a chodladh mar bíonn siad chomh glórach yeah agus dúisíonn tú ag an am chéanna leo agus bíonn tú bíonn tú chomh like aware den tuirse i do chorp mar sin an t-aon rud. So yeah bíonn tú fós scriosta den tuirse ach no tá sé fós dian ar an gcorp.
Fáilte chuig mo saol. Fáilte chuig mo saol. Look yous a cheap sibh ar fad bhí sé chomh fusa a bheith cosúil liom. No no no. Ghort a Ghuth, Sílim gurb é sin é don eagrán seo. Súil agam go mbaineann sibh sult as Féile na Gealaí, sin an rud is tábhachtaí. Bígí sábháilte, bígí sona, bígí Gaelach? Question mark? I don't know. Má tá sibh ag iarraidh muid a aimsiú. Beidh Áine ann so déan cinnte go n-abrann tú hello le Áine, ní bheidh mé féin ná James ann ehm prior commitments, an prior commitment atá agamsa ná go mbeidh mé ag gabháil go Londain, which is an rud is frith-Ghaelach ar féidir leat a rá ehm. nach mbeidh mé ag Féile na Gealaí de bharr go mbeidh mé ag gig i Londain but má tá sibh ag iarraidh muid a aimsiú ar na meáin shóisialta tá muid ar Seansálaithe ar Instagram agus Seansálaithe ar Youtube má tá sibh ag iarraidh Áine a aimsiú ar na meáin shóisialta tá sí mar anywhere ar Instagram agus anywhere ar TikTok má tá sibh ag iarraidh James a aimsiú ar na meáin shóisialta tá mar Flathartach ar Instagram agus Flathartach ar TikTok agus má tá sibh ag iarraidh mé féin a aimsiú ar na meáin shóisialta tá mar Hugh Carr Here ar Instagram He just grabbed Hugh Carr ar TikTok. Maidin Dé Luain a bheidh ann faoin am go bhfuil daoine ag éisteacht leis seo, mar sin beidh siad uilig ag dul ar ais chuig an obair. So má tá tú ar mheon inchinne s'agamsa, tabhair aire duit féin, glac go réidh é, ná bí ró-dhian ort féin, bíodh go leor treats deas agat inniu. Ach má tá tú cosúil le James, Get over yourself. Bíodh an lá is measa agat riamh, oibrigh níos cruaidhe ná d'oibrigh tú riamh. Yeah.
Bí scriosta, ná bíodh aon bhia deas agat le n-ithe. Cuir ceol uaigneach, go deas sa shower agus faigh réidh don chéad lá eile. Níl lá deas tuillte agat. Déan cinnte go mbookálann tú seomra, or like rang gym, sula dtéann tú síos go Féile na Gealaí. No doubt.